mlendo wanga mpulogalamu uyi sabata ino uh, pulogalamu yoyamba mchaka chimenechi cha 2025 and tikufunirani chaka chatsopano chopambana cha 2025 mlendo wanga ndi olemekezeka mayi patricia kaliati amene until recently anali secretary general wa chipani cha utm pano tikumva kuti ndi mmodzi mwa alangizi akuluakulu uh, ku chipani chimenechi tifuna tikulandireni we are profoundly honored kuti mukhoza kukhala mlendo wathu woyamba chaka chino mwalilowa bwino chakachi Kobasi. eti ndi dzuwa lomweli chifukwa masiku akale imene tichokerako Yeah. ndi kuti chaka chima- chimayina okha cha mvula oho magumbagumba madansi anthu anakati azipina mmatope oho ndi dzuwa likungika matope sanapezeke chaka chimenechi yeah ndikhulupiranso ngakhale zitoliro sindazimvenso ngakhale zimakombola Mm. sindazimvenso kapamene munaliza ino ah zikutanthauza chani uh, happiness

mango ya kabirika mulomo kuli mango amene ndikumva kwa koyamba mango awa ang'ono ang'ono athu atatha kuli Eh. chembe mango ang'ono ang'ono Ehe. i think ngati asala muno popita ku Lilongwe pa ujeni apo kampa bawi Okay. pamene ndiye kwathu kuja mango atha okay ndi amene amakhala omalizira amakhala amene akuchokera across the borders Okay. ya malawi mbali ya kubale uko Okay. a kwa chinyama uko Yes. nde zimango zake zimakhala zazikuluzikulu kamphezi kake kamakhala kakang'ono okay nde munthu akangoyika mulomo yapa chikuti apone mulomo wonse umafika mu mnofu nde kana kuti ndi birika mulomo Birika mulomo? Birika mulomo Okay. komanso akunka kokutha Mm. nde akangotha amenewo nde anthu akungodya mango a kabirika mulomo nde chitoliro sichingamveke iyayi chifukwa ah, sanayiteme Nde- Yeah. nde new year sinaonepo ngakhale magumbagumba kuti mpaka namwakuti mwakuti Yeah. ayi ndithu tiyambe ndi uh, convention ya utm chifukwa chani munaganiza kuima pa u president because anthu ankanena kuti you are better off kukhala secretary general ndipo ena akunena kuti mukanakaima ku secretary general mukanawina ndithu Oh. yes yes Ndi- muli mmodzi moderera azimayi ya eh? muli mmodzi moderera azimayi no ine kwanga ndikukumbukira paja ine siku lina i opted to

years ndi uh, president uh, uh, former president dr professor peter mutharika mm. ndiye zinthu kuti tione kuti ndi chani uh, ngakhale posavuka posavuta komanso kuti tichite research kuti kodi where can we do good mm. where, where, what is it that will make us kuti tisachite bwino mm. ziti mm. ndizo ndimadziwa ndiye nda papalisa zimene mulomwe kaliati sangapange zimene iya Amatanda nukwe.

And you are a very good secretary general. So how can it be be a good, a very good secretary general, Uh-huh. not be a good fa- mother, not be a good wife, Uh-huh. not be a good president? Koma nanga si ma- ma- marizati na mino 20 tu. Nde marizasi wote amene anali Twe- yani. twe- Ine ndikupase na maja kale yani. Ina Oh. anga kubwerabe. Alo pata tenga zaka zingapo koma anga mwina kubwerabe. Oh. Ine marizasi amaja ndikupase na kale yani. Ah, 20, 21 ija, Ehe. image yanu ikhalenso ndani mwa- mwayimbire song antendera aja kuti ati 20 aja kupasani inuyo Oho. ija nkhani ndalama muta- mutapita nawo ku Shoprite kamukagula chani kama fruits muje pa Christmas pa New Year pa. Oho. Eh.
enanso amanena kuti akuti there were other people amene anakutumani which we cannot independently verify To do what? kuti takayimani kumeneko kumungosokoneza mavoti kumeneko Ano ah. Kaya ndayimso Kuti ndine. ine mukuona ngati ndinangotumidwa eh?

undermining Kweni you're just undermining Kweni You're just- Kodi- kodi ndi- and people they do undermine Kweni kodi Kweni Kweni ngwama ngwamakobiri ngakhale zokuti kuti makobiri nthawi zinanso khalidwe ndi chuma Eh. komanso kagwidwe ka nchum- ka ntchito ndi munthu ndi chuma mwafunsa za mmene mayendera ndimayenda ndekha ndimayenda ndekha ineyo ndimayenda ndekha sindimayendanso muguluso kapena kuti kusonkherana chanchani kapena ena kuona kuti andi- ndiye ndikulipirira ndite mzenda ndine ine ndimayenda ndekha ndipo kuyenda ndekha ndimadzidalira kuti ine mkweni Ndiye musanene kuti oh, anakutumani akuti kuti musokoneze chipani, anakutumani akuti no, zikanakhala kuti musokoneze chipani then kanachitsata mu immediately after the demise of uh, the, our, our fo- founder former and founder the founder of UTM ndikanatha kusiya nthawi imeneyi. Okay. Koma ndi sindingalolenso kuti wina abwere lero kuti ayi ayi Patricia tiyeni tipange zaku zakuti no, ineyo sindimangoti vumbulu basi. Uh, Mmene mwavumbulira kuti ndifanye mwe mazi. Ine I'm not like electricity

Oh, wait, samangonana eh? ya iyi munda tinawo Oh. panopanso wina ndi mfuluzi wali kutera nango zako mene mwina chene masamba awiri kuti tione kuchita diploma sindichita Oho. ndimalimanso pena ndagwira khasu so ndine munthu wa ndalama zake m'Malawi muno osatinso munthu wa ndalama zake chimene utakhala chakudya chathu cha lero ndiwe olemeratu Ere. kungokhala cha- lero kungokhala chakudya cha lero amene akukhala ndi nsima che pa tebulo kumadya ndi olemera amene kulemera osati ukhale ndi ndalama kumabanki kutani no no no no. kungokhala ndi nsima yako pa tebulo okay ndiwe olemera so people, you've got to under, uh, uh, you've got to analyze or you've got to explain or you've got to, to do what kuti mukanena kuti munthu wandalama mumafuna kuti wandalama aoneke motani okay eh chifukwa inunso ndinu munthu wandalama ngati mwasamba chonchi ndikuvala chonchi pa inu nokha muli ndalama zanu peza kupangisa mukagule sopo mugule suti yanuyi mugule magalasi tayi pamenepo pa inu nokha ndi mtendere wanu wa mumtima that's money izoona Yes, money. Zona. so ndalama sizifuna kuti munthu ukakhale nawo madengu madengu enansotu ali ndi ndalama zawo akulephera kuzidya

Ine, ine am a woman of peace mwina simandidziwa ndipo mnthawi imene ija ndili minister of gender ndimauza anthu ena kuti when you have issues just pray to God to give you a peace of, God, peace of mind Okay. when you have a peace of mind you have peace in everything ine am a very peaceful woman very peaceful panopa panopa at my age I don't sleep over issues ndimangogona ngati mwana woyamwa basi Mhm. yeah I, I don't have any any, any Funso langa lakuti Mm.

Zoona. just ten years. No, you're looking very good. You're looking very good. 100% even I Eh. have my peace Okay.
nditodi nde awonso anthu ena undipemphe una kuti please have your peace this is utm Okay. mmene timafunira utm sitinafike penipeni ngakhale ndikamanena kuti kudya katatu patsiku that was utm manifesto and that was that is, this is utm manifesto Yeah. ngati anthu ena anatenga manifesto ndikupeza nawo mwayi kudzera kudya katatu patsiku mm -hmm. nde tikanakondwera kuti manifesto kudya katatu patsiku nda utm Okay.
ena mwina manifesto analibe ndi anagwiritsa ntchito ya ifeyo nde please please spare us osati kuti anthu amatinamiza tidya katatu patsiku eh, nde sitikudya katatu yayi simungadye katatu patsiku if utm is not on the driving seat akafuna kudya katatu patsiku adzakhala adzadya pamene utm itadzakhale pa driving seat apa chatu ine ndimathokoza kwambiri acheya acheya is just one in a million amene a Bakili Muluzi. apaja 100% amene apaja kuti wapakali asamayimba cha samaimba belo Mm. ukaona babu ngakhale uyo passenger umangopanga umangowongola mwendo kuti umange brake Okay. koma you cannot reach to the brake because you are not the driver okay ndipo zimachitikira ndiye anthu amati ayamba kuno kuti no no no no this is utm ndi ineyo ndapempha amalawi wonse a utm in fact some of them were reaching to, us- to me Mhm. please chonde timusakwiye ndi ndimawauza kuti ah koma this is kweni sakwiya kweni samakwiya pamene akakwiya kweni ndekuti pamenepo pafabulu ya so funso langa lakuti Mhm.

ineyo sindimanyanyala koma mwina imangokhala kuti umunthu mwina amangonena ngati ndanyanyala koma ine sindimanyanyala ayi ine i speak my mind okay mutakhala kuti mwanyanyala munenanso ndi ah ndakupezani mama omwe Eh, eh. ngati munkandisakasaka Eh. iyayi ine ndimene ndinakupeza ndikuti kodi blind uli kuti tabwera pano tabwera panakhalanso ku mzuzu konkuja Okay. ndabwera pano kuti uli kuti ine sindimanyanyala Okay. ine sindimanyanyala Okay. kwambiri ndiye ndikuuza amalawi kuti chipani tichipititse patsogolo malawi muno chipani chimene anthu akuchidziwa sichinakhalepo pa mpando ndi chipani cha utm zipani zina zimene mukuzidziwa ndiye ndimapempha kunena kuti ma manifesto onse amene anakupangitsani kuti muvotere 2019 ngakhale 2020 anali manifesto a utm ndi a- a utm sanayambe kuwagwiritsa ntchito chimodzimodzi zokuti dress imene ndavala ndi yanga kumpatsa munthu wina siimukhalanso mmene imukhalira Patricia kutemani. Eh, ine ndiye ndimaliza yakumalizani koma akweni ndiyeno timati tipemphe kuti manifesto a utm ndi amene Tizoona, eh. asiyeni kuti agwire ntchito yake pa 2025 chaka chaka chake nchinochi september pa 16 tawagwiritsani ntchito manifesto a utm muikenso pampando anthu a utm muone kuti manifesto akuchitirani zotani ndipo manifesto amene ndi amene akuwona mavuto a malawi pachimene paja kuti kudya katatu patsiku ena timangoona kuti fertilizer amene akuvuta panoyi Amene tili ndi ma answer a ma fertilizer amene mukuona kuti akuvuta lero ndi anthu a utm. Ndimanenanso paja ku manifesto amene aja kuti fertilizer wathu tinaona kuti akuvuta pano chifukwa chona kuti mwina sitikuganizira mopitilira muyezo kapena sitikuganizira mopitilira kuti kuti Malawi ndi uyu. Tiganize mopitilira tipange bwanji. Ndimakambanso nthawi manifesto anga a water ndimanenanso ena a utm anali mbambande kwambiri. Ndimakambanso mukumbuka tinavutika ndi nkhani ya madzi ku Mangochi. Nyanja za madzi madzi angokhala amene sitinagwiritse ntchito pang'ono anyamukanso apita.

Add no sorry. no no no no no ngati mulungu anapereka mdalitso kwa iwo eh, kwa president athu dr dalitso kabambe uh, as his name uh, tells so there's whom, whom am i Yeah. to add sorrow on his blessings anzanu amene munkapikisana nawo a- a- a- a- a- amtumbuka komanso akambala akuzembetsanso mmene muku- muzimvetserani mwa- mwayankhula nawo tsopano iya tikukambirana timakambirana but you are with akweni here Ehe. so kuti ndiyankhe za amtumbuka kambala

Eh, the voice note might not be mine amene ankayankhula si inuyo no no no no ine ndi kweni tu ananenapo kuti kweni anadzi introduce kuti ine kweni ndiye muta- mu- muta- muta- mutazimva muna- munakadandaula kaya koma you think you think ndili ndi nthawi imeneyoyo Oh. ineyo nthawi imene ndilipo ndinayo wina watakopa mawaya nkumazungulira nawo ine nthawi imene ndinayo yokuti ndizipita nzikadandaula kuti chanchani mwina anthu amafuna podyera i don't have that time I don't have that so, time.
so, so zimene zidamveka zolankhula anthu amagawana m'masamba a mchezozi si inu komanso mwina ndikumagawana m'masamba a mchezo mawu kuti awanda kwene osafunsa kweniko kaya mwina anangosachuchira anali pa laini yofuna mafuta kapena Oho. Eh, mwina anali pa masiku ano mizeretu anthu akamafuna mafuta amatsika mu magalimoto ndikuima penapake nkumacheza ndadutsa msewu wa wa zomba filling station ija pa, pa i think pa, pa branch ya, ya yopita ku machinjiri pali anthu ambiri magalimoto ambiri tidzadzera mwina msewu winawu

kodi amene anali a vice president ana- amene anali a president a chipani chanu a michael usi akumanena kuti zimene zinachitika ku mzuzu convention was illegal inu mukuziona bwanji koma koma wanditenga kuti I'm not my boss I'm okay

the agenda was convention before 24 may tinakamba- tinakumananso iwonso analipo kumene komiti ya mobilization imene imachitidwa chair ndi honorable olipa muyaba iwo analipo mobilization of resources for the convention where we were contributing imene timachita contribute kuti tikhale iwo ananena kuti ayi ndi ndikuuzanso tichita contribute bwanji ndi a- ndiwauza a director of ndiwauza a dg kuti tipereka bwanji kumene anapereka kuti ma president ofuna azipereka ndalama izi ma secretary general apereke ma secretary general timapereka ma bwanji was it 500 imene anatipempha kuti tizipereka was it 200 nanga ma minutes ndilibe I have not also ndinazichitanso handover zinapita Okay. Okay. koma iwo sadakane analipo ndi tinkafuna kukhala nayo oktoba Okay. nde abwana athu atamwalira tinadzakumananso kuti ah, tikhale nayo oktoba ija kenako anati kuti ayi I'm proposing pa 17th Ah, a usiwo. ehe bwanji tikhale nayo pa 17 november kuti okay and we are moving in that direction yokumana pa 17 excuse me

kuchikondanso chinthucho zoterozo sizimakhalapo koma kukakhala kuti kwa anthu mwina osiyana maganizo mwina zitha kumakhalapo nde chipani cha utm kuti tikhale kuti ndi anthu osiyana maganizo ndikukhulupirira ndikanakondweranso kuti ah, the, the, the former president of uh, utm uh, dr michael Usi is my brother and i do respect him ndikanakondweranso kunena kuti he can just dwell on the, the, pres- the vice presidency and support the president as he used to say kuti ma program ena a a boma azipita patsogolo than kulimbana ndi chipani cha utm the, the party has now made a resolution awachotsa mchipani Mhm. mugwirizana nayo decision imeneyo no that is, that is the, the constitution of utm okay ndi sindinganene ndine ndani wosagwirizana because i'm not in the uh, central executive okay even kukanakhala kuti ndinali mu central executive mwina ngati munthu akuti akulakwitsa akanatha kundichotsanso ineyo eti komanso tingonena pamenepo nde akuti muvi woyang'anira sumachedwa kulowa m'maso eh, muvi woyang'anira sumachedwa kulowa m'maso there were a number of issues zimene zikanapangitsanso kuti ku utm tikanatha kuchotsa anthu angapo ambirimbiri but we were there for peace ndi anthu sakanayamikira peace iyo imene yakhala ilipo mpaka napano kuti anthu alemekezenso peace imeneyo but if i was

kukaima independent then we had to see to say no that is a vote of no confidence chifukwa munthu sungapita kukaima independent ukudziwanso kuti uli ndi mpando kuchipani Okay. you see ndi amene ndikuwapempha panopa kuti iwo atha kuima ngati kukaima ngati mp wa utm ngati akufuna koma asalimbane nazo zokuti mwakuti aonese chikondi kwambiri aonese and dziko litha kuwakonda kwambiri ngakhale atsogoleri chipani cha utm atha kuwakondanso kwambiri kuti Where, where did it go wrong ndi a- a- amaikosi ndi chani kuti zifike mpaka ponena kuti muchotseni mchipani vuto ndi- linali pati kwenikweni nopo uh, kuti achipese kuchipani sindidziwa mwina makamaka zimene mwina akhala kumakumana ndi anthu a utm chifukwa takalephera kupita ku utm ndi zina zimene amayankhula ndikukhulupirira ni nyumba imwene imene amafunsa munthu nthawi zina we need to maintain our integrity Ah, mwandifunsa kuti kodi vn ija inali yanga ndikuuza kuti sinali yanga ndikuuzanso mtundu wa amalawi sinali yanga ndimani ndibwererenso kuti ayi ayi imene ija inali yanga ndikukhulupirira kuti zina zimene amakamba kuti kapena i don't know chifukwa ku executive imene amachotsako ndaziona pa pepala paja mmene mwawerengera inu ndine zimene ama- amanena kuti achotsa ku chipaniko chifukwa cha zinthu zakuti zakuti zakuti zimene inu mwawerenga inenso ndawerenga nde mukanena kuti where did it go wrong mukundifunsa ine kuti ku- kujeni ku central committee kunaliko kapena mukufunsa ndani na ndikufunsa kunena kuti chifukwa inu ndi ine ku central committee sindinapita Yes. kaya ndinu mwina mumapitako

kunyumba kumene kujako komanso two anthu tinati nthawi imene tinatatuka kale muchani mu alliance Yeah. ndi kuwanyamula anthu a utm kupita nawo ku government house imaoneka ngati alliance sinatani sinatulukemo Ah, ndi sizimachitika bwino Okay. kumene akanapanga china chimene akanapanga kundiona kuti ine ndapatsidwa vice president wa dziko komanso ndine president wa chani wa utm would you please do za utm so chilichonse chimene mungafune mutha kumatha kumandiuza I'll be leading I'll be guiding you kuti I'm being a better and the best leader ndi kuti utm akanati azikhala ndi ma blessings from him kuti ndikupanga za boma komanso mwina kubomako akanatha kumadziwa kuti president wa utm ndi uti ndi uyo komanso nena kuti nthawi zambiri umatha ku- kuiphonya tu nsima yopakula-pakula okay ndikuyitsa ili patebulo ndikuyisa kuti udye kukanika zimachita ngotani ungomwa madzi kuti aungoganizira pompo kuti ndikusala

koma mwina sanafune kuti pano pamene zateremu nditani one akanatha kukawafunsanso kwa akulu awo guidance mwandipatsa mpando ndine vice president wa dziko lino la malawi komatu ku utm uku I'm holding what the coach Mm. mutha kumandilolanso kuti ndizipanga zoterozo kapena mwina akanabweranso kunena kuti oh alliance tinatuluka iye chabwino mwina akanabweranso kunena kuti oh alliance imene kale tinatuluka alliance awawa andivomereza kuti palitu article mu alliance muja yonena kuti panopa ndi kuti waja avomereza a mcp wo ataonera kuti a president akhalebe wa utm article imene ilipo ngakhale sakanakhala kuti a utm ndikuti sitifuna mtendere kuti pa pa 20 pa- pa masankho a- Eh, akadatha kuona kuti awasakuima

Okay. kuti ayime nawo Okay. awo anali pamgwirizano kuti apange sakanayima Okay. koma utm amafuna mtendere nkona anangosiya ndi akanakhalanso kuti kumene koko ma advisors awo awalangiza bwino akanatha kunena kuti oh ndikuti usa kuima nawo ndikuti sakanakhalanso akanakhala president kumene kulioko koma mwina sanafune mwina anangofuna kuti awononge chipani cha utm mwina ndi ako a- a- central executive anafuna kuti ah, chipani tisaononge awa kupanga izi tiyeni azipanga izi panopa ngati akufuna peace angokhala basi is to pray for peace of mind kuti azipanga ntchito za boma athandize a president statement imene iwo ananena paja kuti ati ine andiyitana kwakuti ati ine andiyitana kwakuti ati ine andiyitana kwakuti ati amene uja sikuti zingomubwereza bwereza masanduka somwano Okay. imene sakhalanso zifukwa zimenezo komanso ngati analandira kalata ah, kuti mukuyitanidwa ngati munthu wa utm sakanayitananso anthu a utm yo ngati kuti they are dividing the party kuti awuzidwe mbali ina Okay. akanatha kuyankha through ma- ma lawyers Okay. mwina anthu kuwafunsa kuti oh kalata sinayipeze ikandipeza ndiyankha kupereka ulemu chipani cha utm Yeah. chimene iwo

Oh, Jumbe yes okay. kusema kuti patricia kaliati patricia kuti mumadera azimayi bwanji eh? koma ma- enaake madokotala angopasidwa Eh. tuka nawo tukuta Oh. Dr. Chaku- ine wanga ndapasidwa udokta Aha. ndi a un uwu wanga uwu opita nawo kusukulu opasidwa ndilibe nawo ntchito opita nawo kusukulu soka musauchira ndilibe nawo ntchito Eh. pamuzichita kuti kweni

ndi yosakwanira koma muta- mutakagawirako anthu nthawi zina nthawi ngati zinozo zipita pamene chomwe akathandiza anthu ndi zina ndi zina Kupolisi? eya mablankete mipando chani ndikapasa anthu zimenezo Mm. Eh, mulungu azakuyamikirani kwambiri palibe anakuzunzani ayi ayi no ndikana kuti ndazunzika ndi ayi ayi Oh. ayi Ndi- ndi- ndi mulungu sin- ine i believe in the mighty father son and the holy Spirit. kodi inuyo akweni ndinu munthu wampulukulu

koma sungoti bwekabweka mubwere ayi ndanenaso paja atandifunsatu zoja Joab kuti ndine mayitu wa ana komanso wapa banja namuuzaso ndisungoti ngoti basi mwangosiya kwanu kosangati kuti ngamuyamba kweni Oh. Yeah. koma ndine munthu wabwino bwino kwambiri Okay. kungoti munthu sumaziona kununa wekha koma ine ndimatha kudziwa kuti ndine munthu wabwino unona Eh, kwambiri Oh.
kwambiri ndine munthu wabwino koma kuti mwina munthu I'm straightforward mwina munthu kaya kuti nthawi zina chilungamo chimawawa Yeah. nde kuti mwina anthu ena ukawauza chilungamo amakuona ngati munthu munthu wovuta koma ine ndi munthu wabwino so i respect your position kuti simufuna kukamba No, no, za milandu for God sake at all.
okay tipitirire ndi nkhani zina tiye nawo nte- ngati zilipo zilipo zambiri Zikomo kwambiri. zilipo zambiri Ziko. a president lazarus chakwera sabata ino asankha nduna zatsopano ena angowaikabe momwemo Inuyo munakhalapo nduna kwa nthawi yaitali, you, you are an experienced cabinet minister. Komanso nthawi ya yopita ku zisankho ngati inoyo. I wanted to tap from your understanding. Kuti zizayenda? Mwaseka Akweni? iye kwabasi ndaseka kuti zikati sayendeso ndiye kuti akana akana akanasankhaso anthu ngati Ah, aliyense ali ndi makonda ake ngakhale buluzi anakonda nkhonde aliyense ali makonda Eh, buluzi anakonda nkhonde nawonso ni makonda awo mu nyengo ino imene anthu akubulira kupanganso zimene akuzifuna kuti atero ndi tibwera pa tichitire debate kuti anthu amene aja asankha aja eh, mwakuti mwakuti no ni makonda awo a president Okay. ndi tilemekeze makonda awo Okay. eh, amene sananena kuti ife sinatisangalatse

unduna ungalakwa akanapatsa ndani inuyo andipatsa kuti ungokupasani potena jamaa pasa kama kumana nawo kuti anapasa unduna inuso kama kana kumana nawo kuchalichi kama kana kumana nawo kunsewu amabweranso kuno kukapanga news ndikupasani nokhala minister of information mukanena kuti cha ndine ndibwereze nakuti oya president zimene asakha inayo a ma activist of women okay and children. Okay. Sindili activist wa economy kuti ndichite analyze za cabinet kuti makono kuti in terms of economy. I know the economy how it is it's in shambles now. Yeah. But now I'm, I'm not an activist of uh, cabinet ministers kuti actually say ma cabinet ministers mwakuti mwakuti atsogoleri a Malawi amene mungaone kuti zili bwino si zili bwino ndinuyo. Mm. Ndi amene mukumvera ndi amene kunoko kunyumba kwanu. mukumayenda mmakukamu Ne. mdzikoli mukumalizungulira anthu akuti bwanji akukhala bwanji Eh, asogolera asogolera makukamu ngakhale usati kuyenda makukamu ngakhale ungapita kuchalichi Ongo to chalichi. iye iwo sizili bwino ena ngo amene alephera kuyenda kuti akapita kuchalichiko sanapiteko mwina loti angopita kuma ma- kuma ife timati mipakati Mm. Lim- amati ma- ma- ma- miraga Mm. kumakhala kutali kovuta january ngati ine ndayenda mmakuka a mwene mminda amu ngati mbali ya khwalala chimbalanga muhiyo mkati asina mphungo minda yangokhala pululu chimanga sichinazalidwemo mvula sinata sinavumbi udzu wonse umamera tupaja mvula ikata ikavumba therere mulibe pano pao tikuti tikapita kwa kanje kupita mbangwemo pano anthu akugulisa therere lozula logomera umu anthu apita kumazula za ng'ombe manthu za- za ng'ombe akuzula misewu ndikusabweranso kwa mvulakoso mboma lomweli Ah, ah, yeah, kusabwera kwa mvulako Ah, sindingati kuti ndi boma lomweli koma tingoona kuti zinthu sizili bwino Okay. ife bomali ngati aona kuti mvula sikubwera akanatha kukhala ndi ma alternatives okay Eh, ma alternatives kuti where do we get water and what can we do with the water which we get kuti anthu mwina akhale nawo kuti azidalira kuti ah tikapita ku nsanje marka kupita ku mwanza kupitanso ku liwonde

Mmene mwakapereka chakujeni cha nkakujeni ku pa New Year dzulo kumuza Mulungu kuti ambuye musaone kufowoka kwa ife Amalawi. Koma paja ndakambaso paja kuti Proverb 10:22 anati mdaliso wa Mulungu suonjezerapo chisoni. Munapereka miyoyo, mdaliso wa moyo kwa munthu aliyense Malawi muno. Ngakhale dziko lonse lapansi mwina anzathu ena alipo bwino. Koma Malawi muno munapereka miyoyo kwa ana anu.

okay Eh, ndi kuti ola- okwacho sadyakana achosa nthawi imene ijayi Okay. ife makanga ndi vote of no confi- confidence chinthu chimene chili chawo kale yeah ndiye akufuna ka imene so funso langa lakuti Mhm. muyimira utm kwanga asogoleri ndikuimira utm okay so zoti mupita ku congress nsabodza aya ku congress ayi congress ayi yeah bwanji muyankha mokangana mwachibwibwi

atakupatsani Ayi, musibe.
atakupatsani running mate mwene mukuzalola Ah, asogoleri ikafika nthawi running mate muzandifunse nthawi yomweyo pano sanayambe atikusankha ma running mate ndinu atakupatsani mpando iya Simu- ndikunena kuti ine ndi wa utm inuyo chabwino muzingondiyang'ana ine muzamvera pa radio asogoleri ine ndi wa utm ndi brian banda

ndakuuzani sindikusintha So- mukunena ndinu kuti so- ndikusintha so- ndiye ndikuti ndine wa utm Okay. zikazakhala zikusintha ndizakutani ndizakuuza chifukwa mufuna kuti sizikusintha zitasinthazo ndi chani nyengo yosintha anthu akusintha pa 20 september uh, 20 pa 16 september ndipamene pali zosinthasintha zimene anthu akufunsa kuti tisinthe ndiye amalawi tikupempha Zosinthasintha zili pa 16 September. pa 16 september zosinthasintha zili pa 16 september amalawi mmene mukubuwulira lerolo nkhululu sakupezeka ziwala sizikupezeka anunkhadala sakupezeka anunkhadala amapezeka anthu akazala mbewu ndi anunkhadala zikazalidwa mbewuzo ngati zikapezeke zizasinthe zi- zi- muzapeza sintha koma pano anunkhadala sakupezeka ngati mufuna kuwapeza anunkhadala ndiye tizasinthe pa 16 chani september ndiye ndikupemphera amalawi anunkhadala ngati mufuna apezeke mizombe ipezeke ziwala aduku apezeke tizasinthe pa 16 chani oh september anthu akavotere utm chifukwa chani takavotera ni utm chifukwa manifesto ya utm kuti anthu sananunkhe polamo anangoyamba kununkha chaka chimodzi and this is 20 uh, was it 2020 kumene anagwisa ntchito manifesto ya utm osintha subsidize fertilizer kukhala osika mtengo Okay. kuti anthu azidya kata katatu kudya katatu kwa pasiku paja there are different ways imene ingapangisa kuti anthu adye ma- katatu pasiku one masubsidize fertilizer aja asike mtengo mbewu zisike mtengo zidasika mtengo kugula pa 4000 eh, was it 4005 anthu anagula Taganizani 2020 kukhala pa 4005 lero ali pa 115 koma ena ndimaona kuti ali pa 130 imene anthu akunenera ine ndana nalo paja kuti tili ndi njira zopezera ma- fertilizer wothira munda zambiri lerolo anthu amadandaula anthu akulowa nyumba ndi zigubu zithundu kuti apeze fertilizer fertilizer kumapezeka madzulo fertilizer no Eh, zithundu zi- zi- zi- zi- Zigubu? zigubu akuti anazo zigubu abwere akumathira madzi amene safunikira anthu pomwe munthu akumathira muzigubu muja Oh. mmawa nkumakathira kumunda Oh. It's not pathetic

you bring it here ndi kuti kuno akamafika azifika ali pa 20 eh, 28000 Okay. so you can give it out at 28000 30000 Okay. I mean even let's say put a maximum of 50000 bag kuti wa bring it back from china ena makampani ena ali pa chani ali pa um, pa 5000 5000 something 6000 something but still even if you account fertilizer sitikugwisa ntchito malawi muno moti ndi bvumbwe research tili ndi chitedze

ine ndipo ngati ndati kuti ndavomereza kuti ndi president wathu wa utm chokuti ine ndizagwira nawo ntchito bwino ndija amene akukanawo mavuto awo koma ine ndigwira nawo ntchito bwino komanso ngati pali ena amene akukana kuti sakugwirizana nawo ndinene kuti ine sindikugwirizana nawo eyi ndi mwina ampingo alowererepoto mwina atha kukhalanso kuti mwina ndampingo umodzi ndi kungowapempha mpingo kuti alowerenipo anthu amatichitisa manyazi anthu ngati sakuvomereza za dalitso kabambe
pamene tikupita kumapeto i wanted to hear your reflections mmene munakhalira ndi the late saulos klaus chilima mumakumbukira bwanji and how do you miss him Oh,

akanakhoza apange zolongosoka ndi munthu ndikuti ambiri mwina anamulakwira muzambiri atatichosanso kalekale mu chipanicho koma he wanted peace Okay. he wanted peace anali ndikukumbuka nthawi inayake imene anthu amanena kuti o ena akuima independent day tingowachosa amafika ponena kuti no mpando ndinapereka ndine Okay. ndi akugwira ntchito ninda ndine mulibenso kuti mungatengepo gawo ina lililonse la kugwira ntchito ndine nkuona ndinena pano kuti achimwene anga akanakhala ena kuti alemekeze mzimu wa saulo chilima akanangokhala duu osati kumagawanso chipani cha utm kuti ena ndibwerani kuno ena ndibwerani kuno ena ndibwerani kuno ayi pali commission of inquiry imene yachitika pa imfa yawo zokambakamba kuchuluka i wanted to also get your thoughts ndapumira mmwamba ayi nduna imapumira mmwambayo okay mwapumira mmwamba ine ndigwirizane nawo ambuye a msusa Mm. kunena kuti china chilichonse mmalawi muno cholengedwa chake cha mulungu yeah mmene tili ife muno muli nyerere cholengedwa cha nda cha mulungu cha mulungu kaya nkhunguni zilimo muno

amaona timusiyire mwini wake mu nthawi yoyikika titatha kukambirana zonse madzulo ano amayi patricia dr patricia kaliati 100 dr patricia kaliati achimwene adabwera pa times tv ine pano anthu agwire iti madzulo ano ah, kumbali ya chani uthenga umene muwasiyire ineyo Ndikufunireni chaka chatsopano chabwino ndipo ndine mmodzi amene ndimakukondani amalawi kwambiri chifukwa ndili pano chifukwa cha inu kuchipanda inu amalawi kunena kuti patricia mwina kukhala mp kukhala nduna kukhala secretary general nchifukwa cha inu uh, brian sakanandidziwa ayi mwina tikanatha tizikumana mmachalichi mmamowa ndi mwina mwina monse Mama- mama- Koma mmamowa?
mwandidziwa Mama- brian mwandidziwa chifukwa cha inu mmamowa inu mumapitatu mmamowa mumamwa ndiye ndachita chimene mumakonda inuyo ndani kaya mwina munasiya Eh. Koma ine, I just wish you a, a, a Merry Christmas and a prosperous New Year. Mm. Chaka chinochi chikhale chaka cha chiyembekezo. Chiyembekezo chathu nchonena kuti Amalawi akhale ndi mtendere wawo, akhale ndi zofunikira zawo. Mm. Ngati zofunikira zimene mukuzifuna Amalawi palibe, tiyeni tione pa, pa 16 September kuti Mm. tipanga chani. Mm. Chaka chanucho, maganizo anu onse a pa 16 september mukazapezeka kuti mulungu akupasani zimene mukuzifuna tikanenena zambiri pano kuti awa mwakuti awa mwakuti koma cha zimene mukuzifuna inuzo palibe mmene mungathe kuzifu- kuzipeza kupatula ku utm manifesto athu a utm adakalipo imene ali 1 million job ilipo tipeza bwanji 1 million job Ah, komanso kudya katatu pa siku utm ilipo Siti- sitikusintha manifesto amenewo azapezeka bwanji malawi muno madzi alimo ambiri anthu akanafuna kuti apereke chakudya ku mtundu wa malawi akanagwirisa madzi amene ali malawi muno anthu akanafunanso kuti agwirise zinthu zofunikira zimene tili malawi muno Feterezaso sikanakhala nthawi kuti amalawi kuti muvutike sizikanakhalanso zomalawa ndi zidindo kuzidinda kuti mupeze fetereza muzikathira mminda mwanu aa pali dongosolo labwino limene tingathe tili ndi anthu ophunzira kwambiri mmalawi muno amene anatha kuwagwiritsanso ntchito a former president bakili muluzi amene anagwiritsidwanso ntchito ndi a late president a professor a Dr bingu wa mutharika mzimu wawo uuse mumtendere amene anagwiritsidwanso ntchito ngakhalenso ndi professor a peter mutharika anthu amenewa aja tangowasiya sitikuwagwiritsa ntchito ife a utm tiwagwiritsa ntchito kuti tione kuti tipanga bwanji kudzera ku president wathu A Dr Kabambe amene akutisogolera Malawi muno ku chipani cha utm mutawapasa mpando umenewu pa 16 September pano muona zosinthika zosiyanasiyana chifukwa ndi amene akuona kuti kodi economy tingaigwiritse ntchito bwanji. Lero kwacha ingosintha ngati munthu akusintha zovala. Lero ikhala pa mte- pa mtengo wakuti mawa ikhala pa mtengo wakuti mmene amasinthira ambuyangawa kusintha suti lero ndivala dark blue lero ndivala black lero ndivala green lero ndivala red kwacha ikupanga choncho. Sili stable nkuona umphawi udakalibe udakalibe. Malawi nanena paja kuti kuyambira 1998 nine- 19 1980 inali pa nambala 4 china inali pa nambala 3 inatipitirira mpaka na lerolo china tikugula even toothpick ku china ife tikulephera kupanga ma toothpick malawi muno china inali yomvetsa chisoni lero ndiyolemera tikudalira konko lero ndi abwenzi amene akutithandiza ku malawi kuno ife dakalibe panopa tili pa namba 5 sililinso pa 6 yake pa 6 inali pa namba 6

Si tili pano akanakhala munali pafupi ndi ine mmene ndikumwa tea kuno ku ujeni ku times nkanamwa nanu limodzi chifukwa ndikudziwa kuti anthu lero angodzuka opanda china chilichonse sungadzuke kupita kumunda opanda chilichonse sungadzuke kupanga cheza opanda china chilichonse koma tingopempha mulungu kuti mulungu achite eh, inter- eh, intercede pa ma problems amene tili nawo kuti twe- pa 16 september mukakhale ndi chosankha choyenera ndipo chosankha choyenera chimene anthu sanayionepo malawi muno simunganene kuti inalakwa apa inachita apa ayi ena mungoti hey, anatcha zakudya katatu pa- pa tsiku amene anakuwuzani wanangopindula nawo kudya katatu pa tsiku koma utm alinacha manifesto amenewo Simunaonepo ntchito zawo ndi manifesto amenewa chawo ndi a utm taperekani pa 16 September manifesto amene kuti agwire ntchito muone. Uyo amathamangira kufuna ntchito tayerekezani pa 16 September mupereke ku utm muone kuti anthu alembedwa ntchito motani. Komanso kudya katsiku patatu kapezeka motani anthu muzipanga ma business nkumapindula nawo anthu muzilembedwa ntchito anthu muzilipira anthu school fees lero school fees sikupezeka anthu akuvutika koma ma sukulu ena mwina ena ndi aboma a private anthu akulephera kulipira ma school fees. tiyimire tiyimire pamenepa i think i believe Ndamaliza ngati? Ah, ah, nthawi yatithera awo chabwino Eh. ati nthawi yatha ndeni ngoti ambuye amayi And uh, chimwene chemwali pa 16 September UTM UTM UTM asikana amayi abambo anyamata kumulanje west pa 16 September Akweni pachatu dzilo mukana kuti munati auzi obwetabweta koma izachita mwayi kuti uzoja obwereranso kale manja mwanu ndiye Akweniyo ambuye azingokudalisani ndipo andi- ambuye atichitire zifundo zochuluka mulungu akukumbukireni mwapadera zikomo kwambiri Dr. Patricia Kaliati Akweni